mali zɛriw ne m'a fɔ wɛrɛ nk'aw bɛ mɔgɔ jigi tigɛ aw y'an jigi tigɛ dɛ bilahi aw y'an jigi tigɛ dɛ depi maci in daminɛ ne y'a fɔ n ko ninnu tɛ depi o don depi aw ni gambi ne bɔra k'a fɔ yan depi aw ni gambi ne y'aw ye ne y'a dɔn ka fɔ c'est pas la peine quoi jɛnɛpo e ni sanpɛrɛn cɛ jɛnɛpo dɔw yɛrɛ b'a la ko bisuma aw ye balontan dɛ aw ka kan ka mɔgɔ min ci quatre à zéro depi maci daminɛ aw bɛ taa penaliti ɲini olu fɛ aa aw kan'a da magasuba kun sa magasuba tɛ magasuba y'a seko kɛ ni zɛri zɛri fila mali yɛrɛ zɛri bɛɛ ta i k'a lajɛ zɛri fila dɔrɔn de bɛ min ka ɲi nimoro sɛti nimoro de u ka vɛnsisi yɛrɛ non o kɔni o bɛ taa kunfɛ dɔrɔn vɛnsisi in bɛ taa kunfɛ dɔrɔn nimoro sɛti ani nimoro de n'o de bɔra la ni ee non ee aw ko k'aw bɛ taa coupe du monde na aw ni sanpɛrɛn cɛ n'aw taara coupe du monde aw bɛ se tinizi la tinizi aw bɛ s'a la. aw bɛ se ka tinizi gosi tinizi wa tinizi bɛ taa fo nin finali la tinizi bɛ taa fo nin finali ha k'aw ka taa ka musokɔrɔbaw jɛ wari la ka cɛkɔrɔbaw jɛ depi ne ye jɛnɛpo ye arapɛri ninnu nɔfɛ ka jɛnɛpo ye arapɛri ninnu nɔfɛ ne y'a dɔn k'e ka ko banna e ka balontan banna pewu k'e to piyano fɔ la k'e to bogotigiw nɔfɛ e e ka e a banna pewu dɔw yɛrɛ bɛ yen ko nɔsi arasani bɛ min kun e nana faransi yan dɔrɔn e y'i ta kɛ tubabu muso ɲini san kelen den naani bilahi nɔsi fa tun bɛ mɔnako la tan o nana faransi dɔrɔn tubabu musow dɔrɔn san kelen den naani a si ni si tɛ ba la a den si ni si tɛ ba la e fasajuru tigɛlen denmisɛnnin k'i fasajuru tigɛ a nɔsi e yɛrɛ kun man kan tɛ ka don yɛrɛ n don e man kan tɛ ka don ha o nɔsi yɛrɛ tɛ se balontan na yɛrɛ nɔsi nɔsi nɔsi tɛ se balontan yɛrɛ la aw filɛ ka mɔgɔ jigi tigɛ ka sedeyawo ɲɛ don mɔgɔ la fu ni ni ni gine bisaw u ye balontan dɛ wa gine bisaw n'a sɔrɔ ko ne faso kun tɛ ne kun bɛ gine bisaw de supporter parce que i tɛ se mɔgɔ mɔgɔ la n'i taara n'a tigi ye tir au but la a tigi ka n'i taara n'a tigi ye tir au but la ça va quoi guinée bissau y'aw nɛgɛ ka taa n'aw ye tir au but de la taara n'aw ye tir au but la ça va u ka gardien dɔ yɛrɛ bɛ u ka atakan dɔ yɛrɛ bɛ yen ko disuwiti min bɔra tan o disuwiti tɛ pa faga ko kone atakan ka taa kan na ka na ni penaliti ma da ni penalty ma ni penalty ni penalty ma fiyɛ ni penalty ma fiyɛ e tɛ e tɛ bi don k'o ye attaquant ye aw bɔra a ɲɛna dɛ parce que n'aw kun taara ɲɛfɛ dusukasi tun bɛ mɔgɔ faga aw bɔra a ɲɛna dɛ mais mali ma deli ka nin ɲɔgɔnna ikibu kolon sɔrɔ an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a y'a fɔ n ɲɛna mali ikibu jumɛn hali n'an bɛ bɔ hali n'an bɛ bɔ hali n'an bɛ bɔ de aw delila k'anw taalen can na ka na k'an tɛ bi fila ni saba don k'a sɔrɔ penaliti tɛ han ninnu de ta u t'u jɔ bobara yɛrɛyɛrɛ de la a da bɛɛ muso ko k'u ka kulusiw lajigi ka woro layɛlɛ dusu kisɛ kelen t'u kɔnɔ faden sago ninnu ni ni ikibu faden sago guinée équatoriale guinée équatoriale guinée équatoriale ni ikibu faden sago ikibu ye aw ni ala ni kira cɛ ka taa munumunu jɛnɛpo jɛnɛpo ni ee o de kama i sigilen don i sigilen don i ka ekibu la banc na i tɛ jouer o i ka ekibu mɔgɔw t'i la jouer parce que i tɛ se balontan na nɔsi e tɛ se foyi la e tɛ se pa paga la nɔsi ekibu nin joueur ɲuman da a tɛ tɛmɛ mɔgɔ saba kan nin ekibu a joueur ɲuman da mɔgɔ saba e tɛ se foyi la bisuma e min tun bɛ dabaya la u ye n wele mankɛnɛ dɛ n donna ta n bɔra ta nin tɛ yan kabi ala k'an da ikibu cent vingt minutes même une seule tir cadré tir cadré kelen mali ma ye cent vingt minutes tir cadré kelen pe aw ma sɔrɔ cent vingt minutes kɔnɔ i taara aw y'an jigi tigɛ aw y'an jigi tigɛ dɛ président ka fɛn bɛɛ fɔ aw ye ka stade 26 mars dilan k'o bila aw ka t'aw jɔ ka balon tan k'a bɛɛ kɛ munumunu ye aw ma se ka foyi ɲɛnabɔ jɛnɛpo ne tigɛr'e la dɛ n tigɛr'i la bi n tigɛr'i la sini nɔsi ne tigɛr'e la dɛ ne tigɛr'i la bi n tigɛr'i la sini bilayi n tigɛra i la wa hali i ka club tigɛlen don i la aw tɛ balontanna ye dɛ aw ye mɔgɔ minnu ee an ka taa jila ninnu tile la ani ani sedubilen ninnu hali n'u bɛ bugɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko non u bugɔra mais ne y'a fɔ aw ɲɛna aw fana bɛ maha maha de ye gardienw ka fɛngɛ ye ne m'a f'i ye ko mali gɛrɛgɛrɛ bɛɛ bɛ maha kɔ ka maha yɛrɛ to hali maha sen ma hali maha maha man tɛ ka tɛmɛ mali fédération da fɛ tant que maha de da bɛ mali balontanko la depuis kunu fo bi a sigilen panne na a tant que maha da b'a la foyi tɛ ɲɛnabɔ ja maha bɛ yen ne yɛrɛ ye maha ye bi ja a bɛ yen a bɛ yen nɔ ko gardien ko entraîneur don maha a bɛ yen k'ale de bɛ gardien choisir a bɛ yen nɔ ko mali gɛrɛgɛrɛ bɛɛ bɛ maha nɔfɛ maha yɛrɛ de sen man kan tɛ ka tɛmɛ mali fédération da la mais mɛ komi aw dɛsɛra an tɛ seribilenw tile la facebook tɛ yen mɛ an bɛ ɲɔgɔn buruja tile de la i b'a ta jamana ye u ɲɔgɔn buruja u k'i ɲɛbɔ mali balontan na ni ni an bɛ ɲɔgɔn buruja n'aw y'an dusu kasi an fana b'aw dusu kasi de dusukasi an b'aw dusu kasi an bɛ ɲɔgɔn buruja de na na komi seribilen ninnu tile tɛmɛna wɛrɛtɛmaw bɛ dabayaw kɛ sisan bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ ɲɔgɔn buruja de jɛnɛpo e tɛ papaga ye nɔsi e tɛ papaga ye aw kana da jarasuba kun dɛ entraîneur y'a ka baara kɛ mɛ zɛri ninnu nagasilen de don a jateminɛ guinée équatoriale gambi aw dɛsɛra k'olu gosi yan aw ni aw ni sanpɛrɛn cɛ ni ni ekibu bɛ se ka ni ekibu ni ekibu bɛ se ka taa ni ekibu ni aw aw aw yɛrɛ k'aw lajɛ bayi aw ji bɛɛ bannen don hali zɛri kɔgɔlen t'a la aw bɛɛ fasalen don k'aw fasa aw bɛɛ ba k'aw jinin bɛɛ sama ka bɔ aw la k'aw jiniw ban ni ne y'aw ye bilahi ni ne y'aw ye ni ne y'aw ye kuwa aw zɛri kumaba yɛrɛ t'a la yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ vɛnsisi vɛnsisi kɔni tɛ sa ale bɛ balo ta kunfɛ de ka taga san vɛn miniti binin kelen aw ka dɛsɛ k'o don bi kelen mɛ ni éliminatoire don dɔrɔn aw tɛ aw tɛ dɛ anw de don bilahi aw tɛ anw de don sari u ka o de kama ATT ala ka hinɛ ATT la ATT y'a fɔ ko fɛn bɛɛ kɛra mali balontannaw ye ko mɛ k'u tɛ se ka kubu ta ko basikɛtikɛlaw de bɛ kubu ta ko k'olu dɛmɛ k'an garisɛgɛ man di balontan na k'an ka basikɛti k'olu de bɛ kubu ta ko k'u dɛmɛ aw tɛ papaga ye aw tɛ mɔnɛ bɔ faso la dɛ n'a fɔra ko anw ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na anw ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o dusukasi b'anw kan aw fana ka na anw dusu kasi anw tɔ dusu kasi walahi aw y'an tɔɲɔ aw y'an tɔɲɔ dɛ aw ka kulɔbu k'aw dusu ala k'aw bɛɛ kɛ paya aw ka kulɔbu la ɲinan kulɔbu k'aw aw bɛɛ gɛn aw si kana zuwe aw ka kulɔbu la aw bɛɛ ka gɛn parce que aw aw tɛ aw tɛ foyi ye depi ne ye jɛnɛpo sigilen ye ne ye sigilen ye buteyi ta la buwati la k'e sigilen ye piyandoze la ne y'a dɔn k'e cɛnin halakilen don i m'i fasalen k'i jinin bɛɛ sama ka b'i la

e donna deuxième mi-temps na e ma se foyi jɛnɛpo fɛnɛ o su ka wusa ni nɔsi ɲɛnɛma ye muso den muso naani si den naani sini si tɛ ba la jɛnɛpo su ka wusa ni e nɔsi ɲɛnɛma ye ka taa arasani k'i kun k'i jɔ e ni san nin ye balontan cogo de ta e balontan cogo de nin e n'ala cɛ nin ye balontan cogo ye ha ani jɔn wɛrɛ ko bisuma bisuma nin y'aw balontan cogo di hali tir cadré i b'a ko kolo t'u sen na ne tɛ kuma penaliti kan sa n'i y'an selen ye penaliti la est ce que penaliti balo kun don wa est ce que est ce que ni balo kun ye penaliti balo ye balo in kun tɛ penaliti balo ye o n'i y'an selen ye penaliti la dɛ mali zɛriw de ye fugariw ye mali zɛriw de ye maa barika bannenw ye ninnu ye fugariw de ye ninnu ye aw fana b'a ko duwawu b'aw nɔfɛ wa nin y'aw ta tiɲɛlen dɛ nin y'aw nin y'aw k'aw mago salen de ye aw ka ko banna pewu a bɛɛ ka misɛn foyi m'u misɛnya ala ni jɛnɛya kɔ a bɛɛ jula ka jugu ni min ta depi depi ne ye ninnu ye don min na depi u ye kɔntara sɔrɔ ka na erɔpu hali maliyɛn musow tɛ kuma u fɛ fo tubabu muso a bɛɛ tubabu muso de n'u ye tubabu muso ye f'u bɛ yɛrɛyɛrɛ k'aw to tubabu muso fasaninw kan aw bɛ kɛ fɛn ye jɛnɛpo e ma t'i bala ivoirien den dɔ la a e à son âge i filanw bɛ ka i filanw bɛ ka balon tan k'u avenir ɲɛɲini e taara i ta kɛ muso furu ye ka t'i bala ivoirien denni na depi ne y'e ye o denni nɔfɛ ne y'a dɔn ko nin ye mago salen ye n'a fɔra su kɔnɔ siɲɛ naani naani kɛ ka tila ka taa balon tan faso ye o bɛ bɛn yan siɲɛ naani naani su kɔnɔ i m'i jini bannen e ka taa ivoirien denni nɔfɛ a embargo sigilen don mali kan wa u y'u ka gow de cɛ ka taa n'u ye fɛnɛ ne m'a f'i ye ko n'u ka musow taara u y'u ka sungurunbaw de cɛ k'o tugu nɔfɛ aw hakili la k'an bɛ diɲɛ k'an b'o tile de la u ka musow cɛ ka t'o nɔfɛ ka t'o laloge hôtel wɛrɛ la mɔgɔw bɛ entraînement na wagati min na aw bɛ taa jɛnɛya la ka sɔrɔ ka bɔ k'aw bɛna ko wa k'an ka tɛgɛrɛ f'aw kun depuis ninnu ni ganbi ne ma video kɛ yan u ni ganbi ka match ne ma video ne m'a fɔ aw ye n ko ninnu ne ye ninnu ye yɔrɔ min na ne m'a fɔ aw ye n ko nɔsi tɔgɔ in tɛ balontanna ye ne m'a fɔ n ko jɛnɛpo in tɛ balontanna ye u ni ganbi depi ne y'a ye dɔrɔn ne y'a dɔn ko ninnu ta tiɲɛlen don n ko ninnu tɛ papaga ye aw y'an tɔɲɔ dɛ aw y'an tɔɲɔ wa ala k'aw tɔɲɔ dɛ bilahi an dusu kasilen don dɛ aw y'an dusu kasi ala k'aw fana dusu kasi ala k'aw dusu kasi dɛ n'i y'u ye coupe d'afrique junior ni coupe du monde junior la u bɛ balon tan i b'a kɔnɔ ko mali zuwɛriw ɲɔgɔn tɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ kɔntara ɲini don n'u kɔmasera ka miliyɔn kelen ni miliyɔn fila sɔrɔ ka kɔntara sɔrɔ baara banna u bɛ sɔrɔ ka na fasolamɔgɔw dusu kasi kabi ala ye mali da kabi ala y'an depi ne t'a dɔn dɛ mɛ depi ne ye mali dɔn don min na ko ne ye mali ekipu nasionali kanu ne ma nin ɲɔgɔnna ikipu kolon yɛrɛ ye ɲɛ la fiyewu a ɲɔgɔnna ikipu kolon tɛ yen nin ɲɔgɔnna ikipu kolon a tɛ yen ikipu kolonba ikipu ka taa fadenw bɛ bi don na aw bɛ pɛnaliti ɲini na ni ni ni mɛ kɛra ko hali fitiri mɛ mɛ hali fitiri a y'a kɛ to

aw de y'o ye fo pɛnaliti n b'aw bila pɛnaliti aw y'o ye pɛnaliti pɛnaliti pɛnaliti ala ka hɛrɛ k'aw ye aw tɛ aw y'an dusu kasi ala k'aw dusu kasi